ndị be anyị ndewonu nnọọnụ n'ije amalinze jere abụ m amalinze jeje azi nke a bụ ije amalinze jere n'eziowelle na obi ichie adama ji arọ nwa nnukwu ọkwụrụ ọka ichie adama wara ji taa na be ya o wee kara ọhanigalụta ndị amalinze gbaruru ndị amalinze ji ohere a wee jụọ ya ihe gbasara mmemme ufiejiọkụ ufiejiọkụ bụ mmemme dị mkpa n'omenala Igbo nke ndị ụfọdụ amaghị nakwa ndị ụfọdụ adịghị echetazikwa maka ya ụfọdụ ndị na-akpọ ya ahịajiọkụ ebe ụfọdụ na-akpọ ya ufiejiọkụ ajụrụ m ichie adama ihe bụ ufiejiọkụ ngwa nụrụnụ nkọwa ya ichie adama ndewo ị wara ji taa ịwa ji dị iche na ufiejiọkụ

ji ọbụla ife na-enye ji bụ ufiejiọkụ ufiejiọkụ bụ alụsị nwe ji na ede alụsị nwe ji bụ ufiejiọkụ a na-eme ya tupu awa ji ọ bụ tupu akọba ihe n'ubi ka eji eme ya a na-eme ufiejiọkụ ma a lụsịa ọrụ ubi eri m aka elu esekwa ọgụ na mma ije ọkụ ọgụ na mma chewa n'ụlọ ije ọkụ ama di ya ma apụta dị ọdịilu na-egbu ejiọkụ ufiejiọkụ bụ a ga-eme ya achịpụta ọgụ na mma na n'ilo ọ na-enwe osisi a na-egwu n'ala mhm. eji ama aka ejiọkụ nwekwa nke eji ama aka mhm, mhm. nke ejiọkụ a na-agacha ọgụ na mma ka a na-aga aghacha na mmanụ ọkụ eji ọkụ

alụcha ọrụ ubi eticha afịa eticha ọgụ na mma chịba n'ụlọ ezuru ike o nwere ndị na-eselebreti ya emecha nya ha egbuo ọkụkọ Gbuo ọkụkọ ka Ufejiọkụ eji si wee rigazie na nwa ọkụkọ sie ya ọfụma wee zuo ike ọrụ ugbo ọrụ ugbo niile rụ
nna biko adama ji arọ biko anyị na-ekele gị ka i si wee zaa anyị oku a wee zakwanye ajụjụ a maka otego ajụbara ihe bụ Ufejiọkụ ọtụtụ ndị mmadụ amaghị maka ihe nji ewelite ihe a bụ maka ka omenala anyị ka anyị wee na-amakwa maka elozobego ihe niile a maka onye jụrụ Ufejiọkụ sịghị na ya chetara ihe ọ bụ maka ya nke a bụ na ị kọwara na emesịa akọsị ọrụ achịkwa ihe ubi ewee were alụsị ewee gbuo ọkụkọ gburu alụsị Ufejiọkụ ọkụkọ maka ihe ubi ka ihe ubi wee mee eme ọkwa ya biko anyị na-ekele gị ka i si wepụta ohere wee zaa anyị ajụjụ a wee na-asịkwa gị daalụ ka i si wee kpọọ anyị oku ka anyị soro gị wee waa ji taa ndewo chukwu nọnyere gị abụ m amalaeze jeje azị ana m ewulite asụsụ na omenala igbo daalụ nna anyị ọkwa unu nụrụ ihe ọ kọwara Ufejiọkụ bụ mmemme a na-eme iji wee kelee chi ya chi na-ahụ maka ihe ubi ji na ihe ubi ya bụ alụsị Ufejiọkụ ka ihe ubi wee mee nke ọma maka o si na dị ndị be anyị sịrị na agwọ otu onye hụrụ na-aghọ eke ajụkwara m ọtụtụ ndị ọzọ ajụjụ maka Ufejiọkụ mana enwetaghị m ha na ihe onyonyo bụ na ha deritara akwụkwọ na tekst ngwa lee na isiokwu ihe ha kwupụtara bụ Ufejiọkụ ya bụ Ahịajiọkụ ka m gụpụta ya ndị Nnewi sịrị na Ufejiọkụ bụ emume ha ji ekele ma gọọ ọfọ ka ihe a kụrụ n'ubi mee nke ọma ya na na iweta ọganihu ndị Nnewi nwekwara okwu Ufejiọkụ ndị Alọ na-akpọ ya ịlọ mmụọ oge ha ji eme nke a bụ na mbido ọnwa nke asatọ nakwa agbata ọnwa nke iteghete ya bụ na ọnwa ọgọst na septemba afọ ọbụla Ogbuefi Nnamenya Anyịchie Okeke bụkwa onye Eziowelle sịrị na Ufejiọkụ bụ alụsị ji ọ gara n'ihu kọwakwa na mmemme Ufejiọkụ na-abụ mmemme iji wee kelee alụsị Ufejiọkụ were yọọ ya ka ihe a kụrụ n'ubi mee nke ọma ọ gara n'ihu kọwakwa na mmemme Ufiejiọkụ na-abụrịrị n'ụbọchị Eke na nchịkọta nkọwa ha dum na-arụga aka na Ufiejiọkụ bụ mmemme a na-emere arụsị ji na ubi sitekwa etu Ichie Adama si wee kọwara anyị ya bụ na unu aghọtago na Ufiejiọkụ bụ omenala ndị Igbo ọtụtụ ndị na-echezọzi ugbu a ya nakwa ọtụtụ ndị amaghị maka ya bụ mmemme a na-eme tupu ruo mmemme iri ji ya bụ mmemme iri ji ọhụrụ n'iji gaa n'ihu na nchọcha m akwụkwọ ejije a na-akpọ Things Fall Apart nke nwa amadi Igbo bụ Chinua Achebe dere rụtụkwara aka maka ihe gbasara Ufiejiọkụ o mere ya mgbe o kwuru na otu nwoke ya bụ nna Okonkwo n'akwụkwọ ahụ bụ Unoka kwara arịrị wee kpesara Chika wee sị ya na oge ọbụla afọ kwuru afọ na ya na-egburu alụsị Ufiejiọkụ ọkụkọ mana e mechaa ihe ọ kụrụ n'ubi adịghị eme nke ọma sị ya ọ bụ gịnị kpatara ya mana Chika gbara ya ụja sị ya mechie ọnụ ya ya gaa ka ọ rụọ ọrụ ka ụmụ nwoke ibe ya na a ma ya bụ Unoka ka onye umengwụ na ngwuru be ha niile ya na na ụmụnna ya sị ya kedu ka ọ ga-esi na-akọ ubi na ala nwụchagoro anwụ ike gwugoro wee na-atụ anya na ala ga-emepụta ji sị ya fere mmiri asaa na agụ asaa ka ibe ya si akọ ugbo ka ọ gaa kọọ ugbo ka ọ pụtara ya ihe ihe ọ na-akọwa ebe a bụ na na arụsị Ufiejiọkụ na-enyere onye na-enyere onwe ya aka ya bụ na ole ọkụkọ ole ọ sọrọ gị gbuoro arụsị Ufiejiọkụ ma ọ bụ na ị rụsighị ọrụ ike kọọ ugbo etu o siri wee kwesị na ihe ị kọrọ n'ubi agaghị eme eme Ufiejiọkụ na-enyere ndị na-enyere onwe ha aka ubi ihe ubi ha ewepụta nke ọma biko ghọtanụ nke a n'ụta nke a Ichie Adama kara ndị ichie ibe ya na ndị nze na ọzọ bịakwara bịakwara ya oriri ụta mana ndị Amalinze ekwudoghị ha maka ha pụgo tupu ndị Amalinze wee rute ọ kpọkwara ndị nna ya ochie ha bịa gọrọ ya ọfọ

ọnwụ na-emegide nwadịana ma unu ga-enwe problem na ehihie tata mmadụ na nwaanyị so much ọ mmadụ omepụrụ onye ọ dịara ọ bịa be anyị ọ na-akpụ ya ya ewu ọ na-akpụ ya ya ebune nke mmanya ihe ndị be anyị ihe ndị be anyị na-akpụ ife ahụ

ndị mmadụ riri ṅụọ nwere obi aṅụrị kparakwa ụbụbọ ndị be anyị ọ bụ ebe a ka anyị ga-eweta ije Amalinze jere n'ezi Owere n'isi njedebe ejikwa m n'aka na unu mụtara ọtụtụ ihe na nkọwa a kọwara unu biko ana m ayọkwa ka unu gbaa mbọ na-akwalite ma na-akwadokwa asụsụ na omenala Igbo ihe unu ga-emere m m na-ayọ unu bụ ka unu binyere m aka n'ebe e dere subscribe ka unu kesakwa ozi mee ka asụsụ Igbo na-agali elu ọ bụ etu a ka anyị ga-esi mee asụsụ Igbo na omenala Igbo adị na-aga n'ihu biko nụ aka m na-ekele unu ọzọ Amalinze jeje azị ndewonụ